boma la malawi lidakhazikitsa malo osiyanasiyana osamaliramo zinthu zachilengedwe m'malowa mumapezeka zinthu monga nyama zakutchire mitengo ndi zomera zosiyanasiyana komanso mbalame ndi zina zambiri Ena mwa malo otetezedwawa ndi nkhalango ya Lengwe komanso Mwavi m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje. Nkhalangozi zimathandizanso ntchito za maphunziro, za kafukufuku komanso zokopa alendo zomwe zimatukula chuma cha dziko lino. Ngakhale kuti nkhalangozi ndi zofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino, Pali zinthu zambiri zomwe zikuyika malowa pachiopsezo. Pofuna kupeza thandizo la zinthu zosiyanasiyana m'makomo mwawo, anthu okhala mozungulira nkhalango ya Lengwe ndi Mwavi amaononga zachilengedwe m'nkhalangozi. Izi ndi monga kupha nyama zotetezedwa, kudula mitengo yochekera matabwa, kuwotcha makala komanso kulima minda m'malowa. A Wisely Kawaye ndi mkulu woyang'anira ntchito yosamalira nyama zakutchire m'chigwa cha mtsinje wa Shire ndipo akufotokoza motere. Vuto ndanenako limodzi lomwe ndi lopha nyama m'malo otetezedwa zomwe siziyenera kukhala tero kotero kuti ntchito timagwira pomanga anthu ndithu kuti aphwanya lamulo. koma sikuti nzosangalatsa kuti tiku- tikumanga anthu yayi komanso ntchito ina imene imakhala ngati yosokoneza kusamala zachilengedwe zinthu zina ndi makamaka kukalima munkhalangomo nzosaloledwa yayi chifukwa tikalimamo ndi kuti nyama zijazi zizikhalamo yayi komanso ena amakadula kumene mitengo Uh, kumapanga kamatabwa kamitengo osiyanasiyana zomwe zili kusokoneza ntchito yosamala zachilengedwe Nkhalango imenemu makamaka eh, kwa anthu amene akudziwa bwino kumapezeka kwambiri tsanya makamaka kumadera chapananga kukafikanso ngati kwa Ngabu omwe anthu amati ayi tipite ku Chikwawa tikagule makala zomwe zikuthandizanso kuti makala aziotchedwa ambiri mu nkhalango Pofuna kuti anthu omwe amakhala mozungulira nkhalango zimenezi achepetse kudalira miyoyo yawo ya tsiku ndi tsiku pa nkhalangozi, boma kudzera ku pulojekiti ya Shire Valley Transformation Programme lidapereka mbuzi kwa anthu a m'maderawa. Kudutsira pulojekiti ya Shire Valley Transformation Programme atithandiza kuti tipange ntchito imeneyo powapatsa anthu mbuzi timati uh, goat pass on program zomwe anthu akalandira kenako enanso azalandireponso ndi cholinga chakuti anthu uh, apezeko ubwino atukudeko miyoyo yawo komanso asamangoda achepetse kulowa ku nkhalango kamene kuti asiye kulowa nkhalango chifukwa ena amachita zimenezo kamba kosowa thandizo kamene kamba kovutika panyumba pawo M'boma la Chikwawa, ntchitoyi ikugwiridwa m'madera a mfumu yaikulu Lundu, Chapananga, Ndakwera komanso Ngabu ndipo anthu 220 ndi amene apindula mu ndondomekoyi yomwe yagwiritsa ntchito ndalama zokwanira 30 miliyoni kwacha. M'madera amenemu anthu amene akupindula alipo okwana 220

uh, kwa kwa ndakwera 80 uh, kwa chapananga 40 uh, midzi imenemo ndi kumene anthu akupindulako uh, ndi cholinga chokuti iwo aka- akamapindula choncho aona zachilengedwe za- kuti zikhala zabwino zofunikira komanso azisamala bwino kenako zachilengedwe za- nafenso kumapindula mochuluka chifukwa sitimafuna kuti nyama ziziphedwa munkhalangomo Uh, anthu timafuna nyamazi azitithandiza kusamala cholinga kuti nyama zikachuluka tizithanso kupeza phindu lochuluka ndi nyama imeneyo kudutsira ku ntchito zo- zokopa alendo pakali pano ku Lengwe kuno sitimalandira alendo ambiri chifukwa nyamanso zimakhala kuti zimaoneka zochepa ndi anthu samakhala nchidwi chi- chenicheni choti abwere adzaone nyama koma ndi ntchito imeneyi anthu akamatithandizira ndi kuti nyama zimenezi zipezeka zochuluka komanso alendo azibwera ochuluka kumapezanso ndalama zambiri kuti zitha kugwira ntchito zaboma komanso ndalama zimenezo timagawananso ndi anthu akumudzi kuti azitha kugwira ah, mapulojekiti akumudziko ndipo mfumu yayikulu lundu ya m'boma la chikwawa ikuyamikira kwambiri ndondomekoyi ndondomeko imeneyo kwa ineyo ndikuyiona ngati ndiyaphindu kwambiri pa zigawo ziwiri akuwapasa anthu mbuzi amene azungulira lengwe national park mwina mwake apha mbalame ziwiri chifukwa choyamba akufuna ateteze anthu kukachita poaching mkati mwa Lengwe National Park chifukwa anthu amaononga ziweto amene nyama za mgemu ndiye mwina akaapasa mbuzi zija ndiye kuti anthu aja Akhala otanganiwa kusamala mbuzi zija zikakula ndiye kuti azichita kandiwo poti ndi zamisinkhu kale zilibe vuto kwenikweni. Kachiwiri kali kuoneka kutinso ndi mtukulanso pakhomo wina wache kotero kuti anthu aja akamakhala ndi mbuzi zawo zija tsiku lina kakobiri kakasowa atha kugulisako kambuzi kena kuthandizika pakhomo pawo munjira zosiyanasiyana kaya ana kusukulu, Kaya kudya ndiwo kumene alendo atati abwera, olo mwina osati zokuti alendo abwera koma kungodya ngati ndiwo basi.
Achinyamata ambiri ozungulira nkhalango ya Lengwe akhala akupeza ndalama kudzera mu njira zomwe zimaononga zachilengedwe monga kugulitsa makala ndi nkhuni, matabwa ngakhalenso kupha nyama kumene. Mavuto Olatiyo wa kwa Mfumu Yaikulu Chapananga ku Chikwawa akufotokoza za kusintha kwakukulu komwe kukhalepo chifukwa cha mbuzi zomwe adalandira. Kwathu uku m'mbuyomu timalowa m'nkhalango kukadula mitengo, kupangira nyumba, Eya, olo mwina m'mbuyomu olo asodzi amapita kukatani, kukapha nyama, chani. Ndiye atabwera a Lengwe National Park mogwirizana ndi a Shire Valley, akutithandiza mbuzi kuti tisalowe m'nkhalango muja kuti tikaononge chilengedwe komanso kupha nyama mmenemo. Ndiye izizo zithandizira kudera kwathu kuti zinthu kapena chilengedwe chisamalike, chibwerere m'chikale. Zimene andipangira ineyo mbali yanga. Asasiye apitirize zimenezi patsogolo pakuti wina aliyense akakhala ndi mbuzi atha osalowa m'tchire kukapanga china chilichonse nanga si thandizo athakhala kumalipeza pa nyumba paja komanso mwayi umenewo ndingopemphanso kwa anzanga amene analandira mbuzizi chonde asaziumire mbuzizi zikaswa agawire anzawo kuti nkhalango ija isamalike. Ine ndikuthokoza a Shire Valley komanso a Lengwe National Park ndi zimene andipangira.
Naye Charles Sokosi wa kwa mfumu yayikulu Ndakwera ku Chikwawa akutsimikizira motere. Ndi zikuthandiza kuteteza zachilengedwe pazifukwa zoti ena amuna amalowa mwina kukawotcha makala amakalowa mwina chifukwa chosowa chani chithandizo ndiye kuti mbuzi zimene apatsidwa pa mbuzi 5 ndi mbuzi zambiri mbuzi 4 zazikazi imodzi yayimuna zonse zitati no ziswe ndi mbuzi zochuluka kwambiri akhoza kumathandizika pa khomo kumatha kuti no katapezeka kavuto kochepa akhoza kumagulitsa ndi kumathandizika kaya mwana ku school fees akhoza kumagulitsa ndi kumatha kuthandiza school fees ndikuti zithandiza kwambiri anthu sangakhalenso ndi chidwi kumapita akadula kuti amuna akawotche makala ayi aona kuti chogwirira chilipo Amayi ambiri ndi amene apindula mu ndondomeko yopereka mbuziyi poyerekeza ndi chiwerengero cha abambo. Mfumu Chapananga ya m'boma la Chikwawa ikufotokoza kufunika kwa amayi mu ndondomekoyi.
Ndondomeko imene yakhazikitsidwayi yoti mbuzi zipatsidwe kwa mabanja kuti nawonso zikachita bwino adzapatse ena. Ngati Pasoni, tinene momveka bwino kuti tinaunika kwambiri mbali ya amayi chifukwa amayi nthawi zambiri ndi amene amakhala pa nyumba akuyang'anira ana ngakhale kuyang'anira abambo. Pa chifukwa cha chimenechi tinaunikira kwambiri kuti titenge azimayi okwanira, titenge azimayi ochulukirapo. Tayang'anani mwa mabanja 60 ndiye kuti abambo timatenga 20. azimayi 40 zomwe tinaunikira poyera kuti azimayi nawonso amakhala olimba mtimanso kukhazikika pa nyumba ife amuna nthawi zambiri timasunthasunthapo ndizo zinatichititsa moyo umenewo komanso kuti tiapeze uh, mbuzi zipatsani anzanu samavuta ndipo sizimabvuta zimakhala zomvetsetsana komanso mwachilungamo mayi yusta chale ndi mary santu a kwa ngabu ku chikwawa akufotokoza ubwino wa ndondomeko yolandira mbuziyi mdera lawo mbuzi zimenezi atipatsawa ndi kuti mwina mavuto athu achepesedwe pang'ono pamene atipatsa chonchi atipatsa mbuzi folo zazikazi imodzi yayimuna. Zikabereka tipasanso anzathu ena 4 zikazi imodzinso imuna. Makamaka kuchepetsa kuti tisamalowe mu Lengwe kukawononga nkhalango komanso tikhale anthu amodzi oteteza Lengwe amene tazungulira Lengwe kuti tisawononge makala komanso zachilengedwe. kwa amene talandira. Tikuthokoza kwambiri a Lengwe potipatsa mbuzi zimenezi chifukwa ndi zosowa. Tikudziwa kuti tichepetsa umphawi m'mabanja mwathu komanso kwa anzathu amene asadalandire. Tipanga chilungamo kuti zikabereka nawonso tiatani? Tiapatse kuti pulogalamu imeneyi ikhale ikukulakula mpakana kuzungulira kudera kwathu
timapita ku gemuko chifukwa tikusowa ngati chisamaliro cha pakhomo Eh, mwina tikapita ku gemuku titha kudula nkhu- ujeni mitengo kuti tiotche makala tikagulise tithandizike ana school fees ndiye apa pazakhala ngati tateteza chilengedwe kuti mbuzizo zikasaswa ana asamavutike school fees zangogulisa mbuzizo
Ndipo mayi Susan Tamaona a kwa Andakwera akulangiza anthu onse omwe alandira mbuzizi kuti atsatire ndondomeko zofunika kuchita kuti anthu onse a m'maderawa adzakhale ndi mbuzi ndi cholinga chakuti zachilengedwe zisamalidwe. mbuzi zitatengazi sikuti ndi zathu iyayi Tikaweta, tikaweta, zikaswa, tizapasenso anzathu monga mmene talandiliramo 5. Zazikazi folo, yaimuna imodzi. Nkhani ndi yoti mbuzizi tikapita tikasamale, 1 tikazilembere m'busa kuti zikasamalike ntchire kuti zisakapezane ndi zilombo zolusa komanso anthu akuba. Komanso tisakhale ndi nkhwidzi yoti zimene talandiramo zikhale zathu zithere pa ife. Tifuna zoti zikapitirire, nawonso anzathu adzapindule nazo. Cholinga choti mbuzizi zikaswana zithandizire pakhomo, tisamapange zamakala kapena kuwononga chilengedwe dera kwathu.
Kusamalira zachilengedwe n'kofunika kwambiri chifukwa kumathandiza kutukula chuma cha dziko, kusunga mbiri yakale, komanso kuthandiza kuti mibadwo yam'tsogolo idzakhale ndi mwayi